So ba mhaith liom labhairt inniu mar gheall ar an mbéaloideas agus an traidisiún agus an chaoi gur féidir linn úsáid a bhaint as an mbéaloideas inár gcuid scríbhinní, cé chaoi gur féidir linn teacht ar inspioráid, cé chaoi, céard iad na na dúshláin b'fhéidir atá ann dhúinn mar scríbhneoirí nuair a thagann sé go dtí an béaloideas agus an traidisiún atá againn. So, b'fhéidir, mar, mar thús, b'fhéidir gur cheart dhúinn ceist a chur orainn féin, bhuel, céard is béaloideas ann? Agus rud a sheas amach dhomsa agus mé ag féachaint ar an bhfocal fiú amháin ná go bhfuil sé, an focal ina dhá chuid, béal agus oideas. Ach an tuiscint atá againn maidir le hoideas ná tá, tá saghas dhá eh, fréamh ag baint leis an bhfocal sin, ceann acu ná leigheas, agus ceann eile ná oideachas so d'fhéadfadh muid féachaint ar an mbéaloideas mar ábhar a thagann chugainn ó bhéal gur féidir linn a úsáid chun teacht ar thuiscint orainn féin go bhfuil oideas nó leigheas ann dúinn. Ba mhaith liom just a thuilleadh a rá faoi sin agus tá mé chun scáileán a roinnt anois. Clúdaíonn béaloideas, bhuel, clúdaíonn sé amhráin, clúdaíonn sé seanchas agus arís an chiall atá le seanchas ó thús ná eolas ghinealaigh. Clúdaíonn sé nathanna cainte, clúdaíonn sé eachtraí áitiúla agus eachtraí móra náisiúnta agus idirnáisiúnta, clúdaíonn sé stair agus clúdaíonn sé miotaseolaíocht. An gcaithfidh sé teacht ó bhéal? Bhuel, ní gá go dtiocfadh. Cantar amhráin, scrítear amhráin. deirtear amhráin, cloiseann muid amhráin, ach is minic a chumtar amhráin istigh in intinn duine agus b'fhéidir bliain nó dhá bhliain nó céad bliain nó míle bliain ina dhiaidh sin scrítear síos é. Agus nuair atá mé ag caint faoin traidisiún, tá mé ag caint faoin traidisiún litríochta. An ionann béaloideas agus litríocht? Bhuel, seo an méid a deir Seán Ó Súilleabháin faoi sin ina aiste 'Béaloideas mar ábhar litríochta', An rud a deir sé ná, 'Dar liom gur litríocht de shaghas éigin gach ní béaloideasa go bhfuil riocht seasta nó set form air. So. Clúdaíonn sé seana-scéal, amhrán, seanfhocal, seana-phaidir, ortha, tomhas agus a leithéidí. Ansin leanann sé ar aghaidh agus deireann sé, Má chuirim ceist ar éinne an litríocht iad Iliad nó Odyssey Homer, déarfaidh siad láithreach gurb ea. gur sárlitríocht iad ina theannta sin, ach, a deir sé, is eol dhúinn nár scríobhadh síos na dánta seo nuair a céadchumadh iad, gur amhlaidh do choinnigh fir léinn beo ina gcuimhne iad ar feadh na gcéadta bliain sarar scríobhadh síos iad. Amm, ach is dócha gur léiriú é sin ar an, an, an raidhse bhéaloidis atá sa tír, amm, go bhfuil sé chomh leathan agus chomh fairsing sin agus go dtéann sé siar chomh fada céanna le miotaseolaíocht na Gréige agus níos faide siar arís, seans, agus gur iontach an, an ábhar inspioráide dhúinn é. Amm. So, chun filleadh ar chuid de na céad phointí ansin, cad atá i gceist le miotaseolaíocht? Bhuel, tosaíonn miotaseolaíocht, an chuid is sine de, in Éirinn le scéalta a bhaineas le Tuatha Dé Danann. Ansin téann muid isteach go dtí an Rúraíocht, is scéalta iad sin a bhaineas le laochra Uladh den chuid is mó, Cú Chulainn agus a leithéid. Ina dhiaidh sin arís tá na scéalta Fiannaíochta againn, Fionn Mac Cumhaill agus a leithéid agus Oisín. Ina dhiaidh sin arís tá scéalta a bhaineas leis an luath-Chríostaíocht nó an tréimhse luath-Chríostaíochta agus isteach go dtí luath-stair na hÉireann agus stair na hÉireann ina dhiaidh sin. Ach. Ní stopann sé ansin, mar d'réir mar a thaganns muid níos gaire gon lá atá inniu ann, tá, tá seanchas agus béaloideas agus litríocht a bhaineanns le, le, le tréimhsí níos gaire dhúinn agus tá siad sin ar fad mar chuid gon chanóin litríochta ach mar chuid gon chanóin an, an traidisiún freisin. So tá tobar iontach domhain agus iontach fairsing ann gur féidir tarraingt as mar ábhar inspioráide. Rud a gcaithfidh muid súil a choinneáil air ná cén bhrí atá leis na scéalta seo. Caithfidh muid é a chur i gcomhthéacs agus caithfidh muid a thuiscint nach seasann an béaloideas ná an traidisiún lasmuigh den tsochaí. inar scríobhadh, lasmuigh go chúrsaí polaitíochta ag an am nuair a scríobhadh, nó nuair a cumadh, nó nuair a, nuair a dúirt bean liom go ndúirt bean léi, nuair a rinneadh an scéal. Sampla de sin is ea Diarmaid agus Gráinne, mar shampla. So, Diarmaid Ó Duibhne atá ar Dhiarmuid i scéal Dhiarmuid agus Gráinne. Sé an fáth gur Ó Duibhne atá air ná toisc go raibh an treabh sin, na Duibhnigh, muintir Chorca Dhuibhne, ag teacht chun cinn, ag teacht i dtreise, ag éirí neartmhar ag an am sin. Theastaigh uathu mar sin go ndéanfaí athscríobh beag ar an stair, mar a déarfá, agus go gcuirfí a dtreabh siúd chun cinn. So sin an chúis gur Diarmuid Ó Duibhne atá air seachas. Diarmuid Ó Néill mar ní raibh na Néilligh chomh láidir sin ag an am. Rud eile freisin, má fhéachaimid ar na luathscéalta, bíonn na mná agus na bandéithe níos láidre ann, bíonn níos mó cothromaíocht idir fir agus mná, bíonn an cumhacht chéanna ag na bandéithe is atá ag na déithe fireann agus ní amháin sin ach an stádas céanna agus an saghas dearcaidh céanna. Athraíonn sé sin de réir mar a théanns tú ar aghaidh thríd an miotaseolaíocht so faoin am go dtagann muid go dtí na scéalta Fiannaíochta arís, Diarmuid agus Gráinne, Ní duine ró-dheas í Gráinne agus tá muid ag imeacht go síceolaíoch sa tréimhse sin ó matrarcacht, más féidir liom an focal sin a úsáid, go dtí patrarcacht, ó matriarchy go dtí patriarchy. Agus de réir mar a théann an patriarchy i dtreise, íslítear stádas na mban sna scéalta seo. So ní mór agus muid ag léamh na scéalta seo iad a chur i gcomhthéacs chun iad a thuiscint má tá muid chun iad a úsáid mar foinsí eolais agus mar foinsí inspioráide. So tá tá a bholscaireacht féin ag baint leis na scéalta seo. So, eh, sampla eile ná agallamh Oisín is Pháraic. So tá agallamh mór fada ann, agallamh na Seanórach, em, idir, eh, Oisín na Féinne agus Naomh Páraic. So tá siombal an-láidir i gceist anseo mar go bunúsach tá muid ag caint ar bheith ag imeacht ón bpágántacht isteach go dtí an Chríostaíocht, ón aimsir chaite go dtí an aimsir láithreach, ón rud mar a bhí, ón gcaoi a raibh cúrsaí, go dtí an chaoi atá agus a bheas cúrsaí amach anseo. So san agallamh seo caithfidh Oisín glacadh le baiste ó Naomh Páraic, chun go sábhálfar a anam. So is teachtaireacht iontach, iontach láidir atá ansin. Bolscaireacht de chuid na hEaglaise Rómhánach atá ann i ndáiríre agus is suimiúil domsa mar shampla gur, go bhfuil an t-ainm Patrick an-ghar go patriarch agus b'fhéidir gur léiriú é ar an athrú cumhachta a bhí ag tarlú ag an am.

gur cur síos é ar na coimhlintí inmheánacha seo a bhíonns ag dul ar aghaidh ionainne mar dhaoine, mar species, leis na mílte bliain agus sin an chúis go maireann na scéalta seo, mar go bhfuil eolas ann a labhrann, go minic ar bhealach fochoinsiasach, linn ach labhrann sé lenár síce. So go minic bíonn muid ag sú isteach eolas ó na scéalta seo a thaganns chugainn ón miotaseolaíocht ar bhealach fochoinsiasach. Ach sin cumhacht na scéalta seo freisin. Rud eile go bhfuil sé an-tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin ná go bhfuil an-chuid, go mbíonn an-chuid meafair nó siombail in úsáid sna scéalta seo. mar shampla an t-úll so chonaic muid sa chéad phictiúr sin Ádhamh agus Éabha agus an t-úll, deirtear gur mheall Éabha Ádhamh leis an úll seo ach tá léamh eile ar fad ar an scéal sin, gur ionann an t-úll sin agus milseacht an tsaoil, gur ionann an t-úll sin agus eolas, gur ionann an t-úll sin agus an bhean seo a thuig. nach raibh aon rogha pearsanta acub féin, go rabhadar faoin Dia mór seo ach nach raibh aon saorthoil acub agus nuair a thóg sise an cinneadh an t-úll a bhlaiseadh bhí sí ag iarraidh foghlaim, bhí sí ag iarraidh cuid den tsaol a bhlaiseadh agus gur chuid d'éabhlóid an duine atá i gceist. Ach nuair a thagann, is dócha, an difríocht idir muide agus ainmhithe eile ná nuair a thagann an t-eolas seo isteach agus an tuiscint seo isteach, ceann de na rudaí a tharlaíonns ná náire. Agus ar ndóigh, tarlaíonn sé sin sa pháiste. Nuair a thagann páiste beag ar an saol, ní bhíonn aon náire orthu. a ach ag aois áirithe tagann an an náire seo isteach ionainn agus bíonn muid coinsiasach faoinár faoinár gcorp, faoinár gcraiceann em agus mar sin de. So arís meafar atá i scéal Ádhamh agus Éabha. Féach chomh minic is a úsáidtear úll mar mheafar em i i i scéalta i mbéaloideas Éireann. Em tá em. Tá Yeats anseo. Tá an chuid is mó den leabhar seo déanta suas nó bunaithe ar mhiotaseolaíocht na hÉireann, d'fhéadfá a rá. Is ó mhiotaseolaíocht na hÉireann a fuair sé an chuid is mó dá chuid inspioráide. Sa Song of Wandering Aengus luann sé the golden apples of the sun and the silver apples of the moon, so arís an tábhacht a bhaineas leis an úll mar mheafar nó mar shiombal. Agus arís, ag leanacht leis an gcur síos a rinne Seán Ó Súilleabháin ar an mbéaloideas mar ábhar litríochta, creidim i gcás na hÉireann gur sárlitríocht atá in an-chuid den bhéaloideas atá againn. fiú mura bhfuil ann ach seanfhocal, is sárlitríocht agus sárthuiscint ar an saol atá sa seanfhocal sin. So, maidir leis an traidisiún litríochta, agus luaigh mé agallamh Oisín is Phádraig, so is léir gur cineál píosa bolscaireachta é sin maidir leis an Eaglais i gcoinne an phágántacht seo. Aisteach go leor, sa chnuasach a bhailigh Liam Mac Coisteala, sílim, ó Éamon a Búrc, an scéalaí, an seanchaí as Aill na Brón i gCárna, leabhar a chuir Peadar Ó Ceannabháin in eagar. Luann Éamonn, tá leagan eile de scéal ag Éamonn a Búrc faoi Oisín agus Pádraig agus faigheann Oisín an ceann is fearr ar Phádraig Naofa, rud a léiríonn gur mhair an choimhlint sin na mílte bliain agus má fhéachann muid ar chúrsaí creidimh in Éirinn sa lá atá inniu ann, feiceann muid an choimhlint sin fós ag dhul ar aghaidh maidir le céard is spioradáltacht ann agus céard is reiligiún ann. So, a leithéidí Seathrún Céitinn, Foras Feasa ar Éirinn, is féidir linn a rá gur cuid den traidisiún litríochta eisean, Cúirt an Mheán Oíche le Brian Merriman, mar shampla, Caoineadh Airt Uí Laoire le Eibhlín Dubh Ní Chonaill, scríbhneoirí na hAthbheochana ansin, Peadar Ó Laoghaire, Pádraic Ó Conaire, Pádraig Mac Piarais, Séamus agus Seosamh Mac Grianna, Seán Ó Ríordáin, nach bhfuil Seán Ó Ríordáin mar chuid den traidisiún litríochta anois? agus Joe Steve Ó Neachtain agus Liam Ó Muirthile, go ndéana Dia grásta orthu beirt, tá siad sin freisin. mar chuid dár dtraidisiún litríochta. So de réir mar a bhíonns muide a dhul ar aghaidh bíonns an foinse béaloidis agus an foinse traidisiún litríochta seo ag méadú agus ag méadú an t-am ar fad. Agus de réir mar atá na foinsí seo ag méadú tá na cartlanna ag méadú freisin nó ba cheart dóibh a bheith ag méadú. So céard iad na cartlanna nó na foinsí atá againn le bheith ag tarraingt astub? Tá foinse iontach i gcartlann Raidió na Gaeltachta, na hagallaimh éagsúla a déanadh ó bunaíodh an stáisiún sna seachtóidí. Cnuasach Bhéaloideas Éireann i UCD tá cnuasach iontach ansin acub. Tá Acadamh Ríoga na hÉireann ann, tá an Leabharlann Náisiúnta ann agus na leabharlanna éagsúla áitiúla. Tá ceann nach bhfuil luaite anseo ná an leabharlann línéadaigh i mBéal Feirste. iontach an chartlann atá acub ansin freisin. Ansin tá mar shampla cartlanna eile nach mbíonn daoine ag smaoineamh orthu, cartlann cheol thraidisiúnta na hÉireann mar shampla, an ITMA, so smaoiníonn daoine nach bhfuil acub ach ceol ach tá i bhfad níos mó ná sin sa chartlann acub ansin agus d'aimsigh mé féin an-chuid dánta agus píosaí filíochta ag dul siar i bhfad ansin. Tá leabharlanna pearsanta ann, ar ndóigh, agus ansin tá saineolaithe agus staraithe agus scéalaithe áitiúla ann go dtí an lá atá inniu ann agus is foinse iontach eolais iad siúd freisin. So, céard a thuganns an béaloideas agus an traidisiún seo dhúinn? Cén chaoi an féidir linn an t-ábhar seo go léir a úsáid chun scéal a chumadh? Bhuel, tá saibhreas iontach scríofa agus cainte iontub, saibhreas iontach ó thaobh na Gaeilge dhe. Tá ábhar scéil go leor ann. Mar a deir mé, tá eilimintí dhon duine i ngach aon chuid de na scéalta seo is dá bhrí sin tá ábhar scéil i ngach aon eilimint ansin. Tá struchtúr ar leith ann, struchtúr gur féidir leat a úsáid nó a fhágáil go leataobh, agus labhróidh mé faoi sin anois i gceann soicind. Tá tuiscintí ann ar na haircitíopaí daonna, tá stór focal ann, agus caithfidh muid a admháil sa lá atá inniu ann níl an stór focal céanna ann is a bhí, só arís tugann an t-ábhar seo go léir deis dhúinn b'fhéidir focail nua a aimsiú nach raibh againn nó freisin, brí eile a bhaint as focal a bhíonns in úsáid againn go hiondúil. Mar má théann tú siar, bhíodh brí agus míniú eile b'fhéidir ag baint le roinnt focal ach you know go fhilí agus go scríbhneoirí agus mar sin de, tugann sé sin deis dhúinn b'fhéidir an úsáid gur féidir linne a bhaint as focail a leathnú amach agus bheith spraíúil leis na focail atá againn. Stíl, agus just, labhróidh mé beagáinín faoi stíl freisin. So, caithfidh muid bheith cúramach agus muid ag plé leis na scéalta seo agus leis an struchtúr seo agus leis na stíleanna a bhíodh ann mar ní hionann an lá atá inniu ann agus an aimsir chaite. Ní hionann iad. Bhí bealaí éagsúla ag daoine chun eolas a shú isteach an t-am sin. Níl muid chomh maith sin ag coinneáil eolais anois is a bhíodh. Labhair mé le fear thíos i gCinn Mhara ar an taobh ó dheas de Chuan na Gaillimhe agus d'iarr mé air conas go bhfuil an oiread sin amhrán agat agus an rud a dúirt sé liom ná, Diarmaid, má chloisim amhrán trí huaire, tá sé agam. Níl mórán daoine anois sa lá atá inniu ann má chloiseann siad amhrán trí huaire go mbeadh sé acu de ghlanmheabhair ach sin an bealach nó an modh foghlama a bhíodh ann. Bíonn an-chuid athrá in úsáid sna scéalta anois. Má bhíonn tú ag scríobh go pháistí, Cabhraíonn athrá go mór. Ach téann sé sin chun leadráin, b'fhéidir, nuair atá tú ag scríobh gon duine fásta. Úsáideadh an t-athrá sin mar ghléas mar chun deis a thabhairt gon seanchaí cuimhniú ar an scéal é féin agus freisin úsáideadh é freisin chun béim a chur ar rudaí éagsúla, so rudaí ar leith go raibh an scéalaí ag iarraidh go súfadh an lucht éisteachta isteach, cuireadh béim air sin thríd an athrá. An gá é sin a úsáid ansin nuair atá tú ag scríobh scéil? Tá bealaí go leor eile ann chun do phointe a chur trasna. Caithfidh muid bheith cúramach freisin maidir leis an bhfoclóir mar tá bealaí éagsúla ann chun do phointe a chur trasna. Ní gá go mbeadh stór focal mór millteach agat, an rud is tábhachtaí agus tú ag scríobh scéil, ar ndóigh, ná atmaisféar, rithim agus teannas a choinneáil. Agus cuid de na seanchleasanna atá ann sa mbéaloideas maidir le conas scéal a inseacht, Ní oibríonn sé ar an leathanach don léitheoir an lae inniu, nó don drámadóir, nó don éisteoir. Ní oibríonn siad, so caithfidh tú bheith cúramach nuair atá tú ag tarraingt ón tobar seo. So, feiceann sibh an fainic atá mé a chur ar chúrsaí anseo. Seachain taighde. So, céard tá i gceist agam leis seo? Bhuel, chonaic sibh pictiúr de chartlann ansin, nó de leabharlann, agus feicfidh sibh féin cé chomh mór, leathan, fairsing is atá sé. Tá sé an-éasca, an-éasca go deo. dhul isteach i gceann de na cartlanna seo, dhul isteach i gceann de na leabharlanna seo agus b'fhéidir go bhfuil tú ag dhul isteach chun teacht ar aon amhrán amháin agus trí lá ina dhiaidh sin tá tú théis dhul síos an oiread sin poll coinín nach bhfuil fhios a't cá bhfuil tú. Ach b'fhéidir go bhfuil ábhar scéil aimsithe a't le haghaidh fiche scéal eile ach gan mórán a bheith déanta maidir leis an scéal a bhí tú ag iarraidh a scríobh. So, tú fhéin a theorannú, tá sé an-an-tábhachtach. Caithfidh tú cineál disciplín a chleachtadh, go háirid más duine thú a chuireann spéis i seana-scéalta agus i gcúrsaí béaloidis agus an traidisiún litríochta agus mar sin de. D'fhéadfá do shaol a chaitheamh i gcuid de na cartlanna seo agus fós b'fhéidir nach mbeadh aon scéal scríofa agat ina dhiaidh. Mar a deir mé, ná bí róbhuartha faoi d'easpa foclóra i gcomparáid leis na seana scéalta seo agus na seana scéalaithe seo. Dírigí isteach, tá níos mó ná bealach amháin chun do bhó a chur thar abhainn, dírigí isteach ar atmaisféar, ar rithim, ar theannas. chun do léitheoir nó do éisteoir a thabhairt leat. Ná bí ró-dhílis don bhunleagan. Má bhíonn tú ró-dhílis don bhunleagan an bhfuil tú ag scríobh do scéil nó an bhfuil tú díreach ag déanamh athscríobh sa chló Rómhánach ar rud a bhí scríofa sa tseanchló Gaelach mar shampla? Déan do chuid féin den scéal. mar i ndeireadh an lae is é do ghlór pearsanta féin a bheas mealltach don léitheoir seachas an seanscéal mar a bhí. Cuimhnigh freisin go bhfuil dhá insint ar chuile scéal. Sampla de sin, mar a deir mé, luaigh mé Agallamh Oisín agus Phádhraic ansin. Sa bhunleagan, faigheann Pádhraic an ceann is fearr ar Oisín agus baistítear é sula bhfaigheann sé bás. Mar a luaigh mé ansin, tá. Scéal beag ag Éamonn a Búrc, ach is é Oisín atá ag fáil an ceann is fearr ar Phádhraic sa chuid sin den scéal. Sa scáileán roimhe sin freisin chonaic sibh na pictiúirí sin de chluas, de shúil, de lámh agus mar sin de. So baineann sé sin leis na céadfaí agus go n-úsáidtear na céadfaí agus tú ag scríobh. chun mar má éiríonn leat cineál na céadfaí a spreagadh so go bhfuil tú in ann boladh a chur isteach in intinn duine, blas a thabhairt do dhuine agus iad ag léamh rud eicínt go bhfuil siad in ann ábhar a mhothú is mó seans go dtiúrfaidh tú an léitheoir leat. Ba mhaith liom críochnú le roinnt samplaí den úsáid gur bhain mé féin as. Ar an gcéad dul síos, ábhar ón miotaseolaíocht agus ar an dara dul síos, ábhar ón Athbheochan, ón traidisiún litríochta atá againn. So an chéad sampla is ea, má fhéachann sibh an pictiúr thuas ansin, sin mise Ag inseacht scéil, agus is sraith scéalta e seo a bhaineanns le Tuatha Dé Danann. So, thóig mé na scéalta seo agus an rud a rinne mé ná, nó an cur síos a rinne mé ar an rud a bhí mé a dhéanamh ná, scéalaíocht ar an sean-nós inste ar an nua-nós agus céard a bheith nó céard a bhí i gceist agam leis an nua-nós seo ná go bunúsach ar mo nós féin. Ach bhí mé ag tarraingt as an lá atá inniu ann chun na scéalta a inseacht, chun iad a chur i gcomhthéacs don lucht féachana. Feicfidh sibh ansin na pictiúir ar mo chúl so an rud atá, is pictiúir iad sin, léaráidí iad sin a rinne Dónal Bric bunaithe ar na téamaí éagsúla atá sna scéalta seo. So seacht scéal uilig a bhí ann, seacht n-uair a chloig de scéalaíocht bunaithe ar seacht scéal ó Thuatha Dé Danann. feicfidh sibh ansin b'fhéidir ar mo ghualainn dheis agus níos faide ar dheis feicfidh tú úll ann, siombail an-tábhachtach i miotaseolaíocht na hÉireann. Feicfidh tú eala ann, siombail eile, ní gá dom ach Clann Lir a lua chun go dtuigfeadh daoine é sin. Ar mo chlé ansin, ó mo ghualainn clé ansin, feicfidh tú aghaidh duine agus an intinn ar lasadh. Feicfidh tú claíomh mar shrón agus is ionann é sin agus an claíomh solais ag lasadh an tsolais intinne sa chás seo agus feicfidh tú beirt ag troid agus ar ndóigh baineann sé sin leis na cathanna éagsúla go ndéantar tagairt dóibh sna scéalta seo. Bhí go maith is ní raibh go holc. Ach ansin rinne mé iarracht iad a chur le chéile i bhfoirm leabhair agus chuir mé isteach ag an Oireachtas é agus an maidir leis an aiseolas a fuaireas ná fair play dhuit a Dhiarmuid ach síleann muid gur fearr a d'fheilfeadh an t-ábhar seo don stáitse. Níor éirigh liom. Níor éirigh liom, glór an aisteora, níor éirigh liom fáil réidh leis sin agus glór scríbhneora a úsáid a mheallfadh gnáthléitheoir. So ní raibh, ní rabhadar ag teacht ón leathanach mar a bhíodar ag teacht ó bhéal agus mé ag inseacht na scéalta seo. So rinne mé iarracht athchóiriú a dhéanamh orthu. Tá súil agam amach anseo go mb'fhéidir go bhfeicfear leabhar. Ach an rud a rinne mé idir an dá linn ná rinne mé leagan raidió in éineacht le Mairéad Ní Dhomhnaill. So rinneamar sraith. drámaíochta raidió bunaithe ar na scéalta seo agus bhí gasúir ann so d'úsáid muid glór glór na ngasúr anseo is ansiúd sna scéalta ag freagairt an scéalaí agus d'fhostaíomar Colm Mac an Iomaire chun ceol téama a chumadh don chun sraith agus creidim gur oibrigh sé agus craolachadh sin 16 chlár 15 nóiméad ar fhad ar Raidió na Gaeltachta. Ansin sampla eile ná Finky. So seo scannán a scríobh mé in éineacht le Dáithí Keane, an stiúrthóir. So cad ar a bhfuil Finky bunaithe? Bhuel tá sé bunaithe ar go leor rudaí ach Is dócha, thosaigh sé amach leis an smaoineamh seo go ndéanfadh muid scannán bunaithe ar Deoraíocht le Pádraic Ó Conaire. Anois, tá Deoraíocht le Pádraic Ó Conaire, d'fhéadfá a rá, bunaithe, i mo thuairimse, ar scéal John Merrick, fíorscéal, The Elephant Man. i London. Bhí elephantitis air agus chríochnaigh sé suas ag obair i freak show mar 'feic saolta' agus úsáideann Ó Conaire an téarma sin 'feic saolta' sa scéal Deoraíocht. So bhí an príomhcharactar i nDeoraíocht creidimse bunaithe ar John Merrick, the Elephant Man. So arís an stair nó an traidisiún. ag tabhairt inspioráide do scríbhneoir agus ansin arís ag tabhairt inspioráide do scríbhneoir eile níos faide anonn. So bhunaíomar Finky ar ar Deoraíocht so tá eilimintí i Finky a fhreagraíonn don bhunscéal, an novella a scríobh Pádraic Ó Conaire ach, An rud is fearr a tharla dhúinn agus muid ag iarraidh an scéal seo a scríobh, mar tá lochtanna áirithe i nDeoraíocht agus, ach baineann sé sin le leabhar, rud eile ar fad is ea an scáileán nuair atá tú ag iarraidh scéal a inseacht go físiúil. So bhí go leor leor fadhbanna againn ach sa deireadh fuaireamar scéal ó Cine4 agus ó TG4 a agus dúirt siad linn, goilligí is féidir libh Deoraíocht a úsáid díreach mar chineál, mar thús, mar ábhar inspioráide agus féadfaidh sibh bhur rogha rud a dhéanamh ina dhiaidh sin agus nuair a, nuair a chualamar é sin, dháiríre, b'in an uair gur thosaigh an, an scannán sin ag fás. Tugadh saoirse dúinn, tugadh cead dúinn. imeacht ón mbunscéal, mar a déarfá, agus sílim gurb in an rud is tábhachtaí maidir le béaloideas agus maidir leis an traidisiún litríochta ná cead a thabhairt dhuit féin do chuid féin a dhéanamh, a bheith dílis don rud. mar sin an chúis go dtéann tú siar chun teacht ar an eolas seo nó teacht ar an ábhar inspioráide seo de bharr go bhfuil suim agat ann agus sin meas ann féin ach ina dhiaidh sin caithfidh tú meas a bheith agat ort féin agus ar an tréimhse ina maireann tú agus scríobh dá réir sin freisin agus creidim gur mó meas a bheadh ag an té a chum an scéal cúpla míle bliain ó shin nó cúpla céad bliain ó shin ort mar scríbhneoir seachas tú a bheith i do scribe, mar a déarfá, ag cóipeáil scéalta. So tá súil agam go mbeidh sé sin ina chabhair agaibh agus sibh i mbun pinn agus mar a deirim, tá an t-ádh orainn mar scríbhneoirí le Gaeilge go bhfuil an oiread sin ábhar ann agus go bhfuil sé éasca go leor anois teacht ar an ábhar sin. Mholfainn do gach éinne, mar shampla, cuairt a thabhairt ar bhailiúchán na Scol, dúchas.ie, is aroile. Is iontach an foinse eolais é. So sin é. Go raibh céad míle maith agaibh agus bail ó Dhia ar do pheann.